degunko ka ca haminanko ka ca nka e de ye an matigi ye e min ye sankolo da ka dugukolo da ka fɛn bɛɛ da i y'a fɔ i ka kitabu la ko ni an bɛ tɔɔrɔ la an ka i wele ko n'an y'i wele i na an jaabi o la bi an bɛ i wele minnu bɛ ka nin video filɛ nɔɔrɔ i ka nɔɔrɔ nɔ jira u la walisa u ka i bonya u ka i bato matigi sitani ye fɛn o fɛn tiɲɛ a ye maa o maa sago tiɲɛ i ka u dɛmɛ an b'i wele k'i fo matigi yesu tɔgɔ la a barika ye a barika ye matigi aw bɛɛ kelen kelen ni sɔgɔma bi sɔgɔmada na an bɛ yan ka taa ɲɛ ni matigi ka kuma ye an da sera min ma matigi min bila an hakili la a bɛna min walawala an ye bi sɔgɔmada na a bɛ sɔrɔ ezayi kitabu la a sura bi duuru ni fila a vɛrɛse fɔlɔ ko siyɔn i ka kunu i ka kunu ka barika don i la jerusalem dugu senuman i ka i ka jamadon finiw don i la kunu an da sera nin ma k'a masɔrɔ mɔgɔ bolokobali ni mɔgɔ nɔgɔlenw si tɛna don i kɔnɔ tun o la yan ni an bɛ ka nin kalan ne bɛ miiri an ka ɲɛnɛmaya la adamaden o adamaden min bangera nin dugukolo kan a bangera sitani ka masaya la o kɔrɔ a bangera sitani ka kasobon la a bangera tɔɔrɔ la a bangera k'ale to nin diɲɛ la ni yani waati min a ma matigi dɔn ani sitane don n'an bɛ miiriya la an b'a faamuya kosɛbɛ ko nin diɲɛ la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ala sago ala sago tɛ dɛ sitane sago don sitane de bɛ a yɛrɛ kɛ i ko ala ko mɔgɔw ka sɔn a tɔɔrɔw ma nka Ni ala min ye sankolo da ka dugukolo da ni a bɛ a ka kow kɛ kun b'a la a kun ye jumɛn ye ka an tila sitane masaya la ka an ladon ale ka masaya la ala bɛ an tila ala bɛ an kanu a bɛ an ka hɛrɛ fɛ nka jurumu de y'a to mɔgɔ dɛsɛra ala nɔɔrɔ la n'o tɛ ala ye kanuya de ye nka jurumu min bɛ an na o jurumu min donna diɲɛ la mɔgɔ kelen pe barika la o jurumu min bɛ min ye bɛɛ sɔrɔ o jurumu a kɔlɔlɔ a bɛ an bali a b'a a bɛ a b'a kɛ an bɛ dɛsɛ ala nɔɔrɔ la o la a ka ɲi an ka a faamuya ko matigi b'a fɛ ka ni lakurayali di an ma a bɛ o de fɔ nin yan ni a ye ni lakurayali di an ma tuma min na nɔgɔ fɛn nɔgɔlen a tɛna an sɔrɔ bilen nɔgɔlenya an bɛ fura o la o la an bɛ miiri tilennenya la an ti miiri tilenbaliya la an ti miiri jurumu la bilen sabula matigi yesu joli min bɔnna a bɔnna walisa jurumu yafa ka se ka kɛ ni jurumu yafa kɛra yɔrɔ min tilennenya de ko de bɛ fɔ sisan la an kan ka taama min na o tɛ jurumu la bilen o ye ka taama tilennenya sira kan matigi yesu nana nin diɲɛ la ka o misali u taama cogo jira an na an bɛ mɔgɔw ta cogo di an bɛ kuma mɔgɔw fɛ cogo di an bɛ hinɛ mɔgɔw la cogo di piyɛri da sera o ko bɛɛ ma kurayali an tun tiɲɛnen don sitane fɛ nka matigi bɛ k'an labɛn a bɛ k'an kuraya fɛn kɔrɔw tɛmɛna degunkow min bɛ min b'a kɛ degunko bɛ o ti bɔ an na a bɛ o o a jusigilan bɛ tiɲɛ sisan an bɛ se ka ɲɛnɛmaya kura daminɛ matigi yesu la o la ni an bɛ miiri nin ko nin na a ka ɲi an k'a faamuya ko k'an to nin diɲɛ la matigi na to an kɛrɛfɛ a na to an fɛ an da fɛ a ni senu na sigi an kɔnɔ maa o maa sɔnna yesu krista ma ni senu bɛ na a sigi i kɔnɔ a bɛ na i sigi i kɔnɔ ka i ɲɛ minɛ ka i dɛmɛ i ka kow bɛɛ la ni senu a barikama don hakilitigiya don hakilitigi don a bɛ hakilitigiya di e ma a bɛ kow jira e la o la n'i ka to hakili fɛ ni ni senu bɛ an ɲɛ minɛ an bɛna taa se jerusalem kura ma o la a ka ɲi an ka dɔn eh, a ka ɲi ka nin dɔn a ka ɲi an ka nin yɔrɔ kalan ka o faamuya jirali sura mugan ni kelen ka daminɛ vɛrse kelen na o kɔ ne ye sankolo kura ni dugukolo kura ye kamasɔrɔ sankolo fɔlɔ ni dugukolo fɔlɔ tɛmɛna kɔgɔji fana tɛ yen tun ne ye dugu senuman jerusalɛm kura fana jigitɔ ye ka bɔ sankolo la ala yɔrɔ a labɛnnen bɛ i ko kɔɲɔmuso min masirilen bɛ a cɛ ye ne ye kumakanba mɛn ka bɔ masasigilan na ko ala sigiso filɛ mɔgɔw cɛma ale na sigi u fɛ u na kɛ a ka mɔgɔw ye ala yɛrɛ na kɛ u fɛ yen ka kɛ u ka ala ye aa ni ne bɛ ka nin kalan ne bɛ nisɔndiya o la i y'o faamuya dugukolo na tɛmɛ nin dugukolo a bɛ tɛmɛ sankolo an ɲɛ b'a la a bɛ tɛmɛ dugukolo kura sankolo kura bɛ dilan o la jerusalem kura a bɛ jigin maa o maa sɔnna matigi yesu ma a bɛ kɛ o jerusalem kura la nin ye kunnafoni duman ye nin de kosɔn an bɛ da matigi yesu tɔgɔ la nin de kosɔn an bɛ sɔn matigi yesu joli ka a ye min a ye min sɔrɔ a ka an ka a nafa sɔrɔ fana jurumu yafa kɔni sabula nin jerusalem kura la dɛ i janto a la kosɛbɛ vɛrɛse naani ko cogo di a ko a na ɲɛji jɔn na ɲɛji ala min kɛra an ka ala ye a bɛ to an fɛ sisan a ni senulama ni senu bɛ sigi an kɔnɔ nka n'an sera sankolo la jerusalɛm kura la a ko a na ɲɛji bɛɛ cɛ ka bɔ u ɲɛ la a na ɲɛji bɛɛ cɛ ka bɔ u ɲɛ la ka d'a kan saya tɛna kɛ tun sukasi fana tɛna kɛ tun wala kasikan wala dimi k'a masɔrɔ fɛn fɔlɔw tɛmɛnna kurayalen fɛn fɔlɔw tɛmɛna o la matigi ye baara min daminɛ e fɛ k'e kisi k'i dɛmɛ ka to i fɛ tɔɔrɔ la ka a ka kisili jira e la ka sitanɛ fanga tiɲɛ ka jinɛ ka yamaruya di e ma i ka kuma ka jinɛw gɛn ka bɔ mɔgɔw la aa o fɛn bɛɛ tɛ to dugukolo kan dɛ a tɔnɔ belebeleba bɛ kɛ Jerusalɛm kura la ko ɲɛji bɛɛ bɛ cɛ kasikan tɛ kɛ bilen su tɛna kɛ ani fana sukasi fana tɛ kɛ dimi o si tun tɛ bɛna kɛ tun ka d'a kan a y'a fɔ ko fɛn kɔrɔw tɛmɛna nka min bɛ ne hakili sama kosɛbɛ halisa a bɛ ɲɛ a ko vɛrɛse mugan ni wolonwula la n'i y'a daminɛ n'i y'a daminɛ o vɛrɛse mugan ni wɔɔrɔ na ko u bɛɛ na don a kɔnɔ an ka daminɛ vɛrɛse mugan ni duuru la a ka fisa k'a faamuya kosɛbɛ ko dugu dondaw tɛna tugu tile fɛ su tɛna kɛ yen u bɛ na don a kɔnɔ ni siyaw nɔɔrɔ ni u ka bonya ye u bɛ na don ni jumɛn ye siyaw nɔɔrɔ ni u ka bonya u bɛ na don o dugu ko kura min tɔgɔ ko zerusalɛmu kura ka da a kan vɛrise mugan ni wolonwula i janto n na kosɛbɛ ko fɛn nɔgɔlen si tɛna don ye fɛn nɔgɔlen si tɛna don ye ezayi ye nin de ye o de kosɔn a y'a kiraya fɔ a ye kiraya kɛ an y'o kalan ezayi sura bi duuru ni fila nin kɔnɔ a ko fɛn nɔgɔlen si tɛna don ye wala ko haramulenw kɛbaw wala nkalontigɛlaw fo minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ sagaden ka ɲɛnɛmaya kitabu la ɲininkaliba bɛ ne fɛ ka tenku e la ne ko sagaden ka ɲɛnɛmaya kitabu e e e yɛrɛ tigitigi e e tɔgɔ sɛbɛnna o kitabu la wa sagaden ka ɲɛnɛmaya kitabu e tɔgɔ a sɛbɛnna o kitabu la wa i ka miiri o jaabi la n'e y'a sɔrɔ e m'a dɔn ni i tɔgɔ sɛbɛnna a b'a jira ko i tɔgɔ ma sɛbɛn hali bi o la i k'i jija i tɔgɔ ka sɛbɛn sabula minnu tɔgɔ ma sɛbɛn sagaden ka ɲɛnɛmaya kitabu la o si tɛna don ye sabula olu bɛ jate nɔgɔlenw haramulenw u ti don wa sagaden a ka ko nin kɛra cogo di jɔn ye sagaden ye ni an ye sagaden dɔn an bɛ se ka a ka kitabu fana dɔn a ka ɲɛnɛmaya kitabu bibulu ko don dɔ la juana batiselikɛla a ye yesu natɔ ye a y'a fɔ ko ko ala ka sagaden min bɛ diɲɛ ka jurumu ta ka bɔ ye a filɛ o la yesu krista de ye ala ka sagaden ye mun na a welela ala ka sagaden a kan ye ka nin bɛɛ kɔrɔ faamuya ka dɔn waati min o y'a gengen yiri kan yanni o k'a gengen o y'a ti kosɛbɛ a joli bɔnna waati min o y'a gengen o y'a gengen yɔrɔ min a bolo ni a senw na a joli fana bɔnna a joli min bɔnna kosɔn a bɛ wele ala ka sagaden a joli min bɔnna nafa ye jumɛn ye ko a joli min bɔnna de bɛ jurumu yafa mɔgɔ mago bɛ min na o nin ye jurumu yafa walisa a k'a sɔrɔ a joli tɛna a tɛna tila ka bɔn bilen a bɔnna siɲɛ kelen pe a nana a ye jurumu saraka bɔ a sara a kununna ka bɔ su cɛma a ɲɛnama don a tɛna sa tun a joli kɔni bɔnna kaba mɔgɔ o mɔgɔ min dara matigi yesu la k'a fɔ ko a joli bɔnna ne ka jurumu kosɔn a wulila ka bɔ su cɛma ka ɲɛnamaya kura di ne ma o tigi tɔgɔ bɛ sɛbɛn ala ka ko sagaden ka kitabu k'a ka ɲɛnamaya kitabu la sisan y'o faamuya wala e tɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ yen cogo di n'i y'a sɔrɔ e sɔnna matigi yesu ma i yɛrɛ tɛna biki ta ka i tɔgɔ sɛbɛn nka n'i sɔnna matigi yesu ma n'i dara matigi yesu la n'i ye matigi wele i ka matigi ye k'i to i ka so k'i to i ka baarakɛyɔrɔ la n'i y'o kɛ ala na i tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ ko e, e ni jerusalem kura nɔgɔlenya tɛ don yɔrɔ min na ni e ni o ka kan i tɔgɔ bɛ sɛbɛn e fana i bɛ taa o hɛrɛ la hakili jigiya la ɲɛji bɛɛ bɛ cɛ yen tɔɔrɔ si tɛna kɛ yen bilen saya tɛ kɛ yen bilen ko tilennenya dɔrɔn hɛrɛ dɔrɔn matigi ka to an fɛ ne ka delili ye nin ye matigi ka dɔnniya di e ma i ka se ka sɔn matigi yesu ma ni fɛn nafama n bɛ miiri i ka kan ka o sɔrɔ o ye nin ye i ka matigi yesu sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la a bɛna i mago ɲɛ a bɛna i ka denbaya dɛmɛ kosɛbɛ a bɛna i yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ a bɛna kɛ e ka dugu bɛ taa ɲɛ i ka baara bɛ taa ɲɛ i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ kura ye an ka matigi deli sebaaya bɛɛ tigi an b'i fo k'i ɲɛ i waleɲumandɔn nin waati n'an tilara e min tora an fɛ ka nin kalan kɛ matigi an b'a ɲini e fɛ sebaya jigi an bɛɛ kelen kelen kan minnu bɛ ka lamɛn minnu bɛ ka filɛ sebaya jigi u bɛɛ kelen kelen kan minnu man kɛnɛ u ka kɛnɛyali sɔrɔ matigi e ye tiɲɛ ye o de kosɔn n b'i wele i ka sebaya jigi banabaatɔw kan a mana kɛ bana o bana a tɔgɔ mana kɛ cogo o cogo se bɛ e ye ka kɛnɛyali di u ma matigi kɛnɛyali kɛ matigi kɛnɛyali kɛ Matigi hɛrɛ di Matigi ani k'an tila Matigi an dɛmɛ Krisita Yesu tɔgɔ la bi don ka kɛ hɛrɛ don ye Matigi an ka duw kɔnɔ hɛrɛ ka caya yen an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Krisita Yesu tɔgɔ la amiina amiina